ewonụ ndị ọma aha m bụ maazị ogbonnaya ọ mụa ka ị na-anụ olu m taa ọ bụ na ọnụkwube igbo tv ka anyị na-ewetara gị ihe mmemme dị iche iche na asụsụ igbo ọ bụ eziokwu na ọ bụghị naanị asụsụ igbo ka ị ga na-anụ ihe ụfọdụ anyị ga-eweta ị ga na-ahụ akụkọ ụwa n'ụdị dị iche iche ọ bụghị naanị akụkọ ụwa ihe ndị na-eme eme ihe ndị mere n'ebe m na-agagasị mgbe ụfọdụ ana m aga obodo dị iche iche ihe dị ka Enugu Anambra ala Igbo ala Yoruba na obodo ndị ugwu ọ bụrụ na e nwere ihe mere n'ụzọ anyị ga-ewetara gị ebe a ka ị hụ na ihe anyị ga-ewetakwara gị ọzọ anyị ga na-eme njem n'ebe dịgasị iche iche n'ala Igbo iji wetara gị ihe ndị na-eme ka ala Igbo maa mma ị ma na ala Igbo mara mma o doro gị anya hmm? ọ dị ka o doro gị anya nwanne ihe m chọrọ ịgwa gị ugbu a bụ na ị ga-ahụ na ala Igbo amaka anyị nwere mmemme dị iche iche a na-eme n'ala Igbo nke ndị mmadụ kpọrọ festival ọ bụrụ na ị gaa n'ebe dị iche iche a na-eme mmemme na nwanne na akwụkwọ ọgbatumtum ọ dị egwu eluigwe ya bụrụ ihe anyị na-ekwu ọzọ e nwere ndị dị iche iche chọrọ ịma asụsụ Igbo ebe a bụ na nwanne ụgbọala nke a ọ na-adanye ihe nwụrụ anwụ nwanne uwe mara mma ọkwa jeep ọ jeep ọ jeep dị ihe a nwanne eche m na ọ Lexus ihe a dịgasị dị 195 o wee bụrụ ihe anyị na-ekwu mhm, nke a bụ benz nwanne mana nke ọzọ na nke ụmụ ji ise ebugharị ọkwa ya mhm. o wee bụrụ ihe anyị na-ekwu na asụsụ Igbo bụ ihe mara mma oge eruola mgbe anyị ga-eji Igbo n'aka ọnụkwube ga na-ekwu a na-ekwu ekwu a na-eme eme a na-eme eme nwanne ọzọkwa dịka ibe ya bụ a ga-enwe akwụkwọ ọgụgụ dị iche iche n'asụsụ Igbo ọ bụrụ na m eweta akwụkwọ ụfọdụ anyị na-agụ ya a na-atụle ihe dị na ya ọ ga-enyere gị aka ịma asụsụ Igbo nke ọma ọ sọsọ ya bụ ihe anyị nwere ime mba a ga-enwe ohere maka egwuregwu maka na ọ bụrụ na a chụchaa aja ma ikpe amaghị ndị mmụọ a chụchaa aja ma a hụghị udele ma na ikpe mara be ndị mmụọ ihe anyị na-ekwu n'ebe a bụ na ka oge na-aga anyị ga-enwe ohere ịhazigharị ihe ndị ga-eme ka obi na-atọ anyị ụtọ nke ndị nwa bekee kpọrọ kọmedi ya bụ nkenke ihe onyonyo ga-eme ka obi na-adị onye ọbụla ụtọ ọ bụrụ ị gachaa ọrụ lọta i kilichaa ya obi adị gị ụtọ ọ bụ ihe a ka anyị ga-eme n'ezie n'ezie ọnụkwube Igbo TV ọkwa ị fụrụ ọnụ ọ ga na-ekwu nwanne nnọọ ihe ị ga-eme ugbu a bụ subscribe gaa na YouTube channel anyị subscribe ị subscribe chaa nwee ndidi anyị na-abịa enyela onwe gị nsogbu anyị na-abịa nwa bekee sịrị we are ọkwa ya Ọkwa Ọ ya. m soro ihe a ọ ya anyị na-abịa awụsa a sịrị gịnị ka ha na-akpọ ya na awụsa nwanne ka anyị hapụgodị ya ụbọchị nta ka anyị chụọ na owere nchi maka na mgbada ịkụtela okwu ndewonụ